Ciao a tutti e ben trovati bi nin video na an bɛna na kuma patɛnte kan ko mɔgɔ caman y'a laɲini an fɛ cogoya mun na patɛnte ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔya cogoya mun na a bɛɛ bɛ dépend i ka capacité de la quoi donc euh, à chaque catégorie i kan k'i jija ka olu mémoriser bon o mémoriseli fɛnɛ o bɛɛ bɛ dépend i bɛ fɛn minnu retenir de quoi Ya donc nin video na an bɛna essayer ka a bɛɛ tout ɲɛf'i ye pour que i b'a faamuya pour que a mémoriseli bɛ nɔgɔya i ma cogoya min na kosɛbɛ donc pour que k'a mémoriseli nɔgɔya i ma i kan ka baara kɛ ni chiffre de ye parce que eh, permis ni fɛn o fɛn na a bɛ kuma chiffre de kan ka caya i ka yen nɔ demande fanba bɛ boli chiffre ninnu de kan donc i bɛ chiffre ninnu de retenir n'o kɛra o de bɛ a mémoriseli nɔgɔya i ma kosɛbɛ komi n'a fɔ an bɛna n'a ye eh, video in na yan cogoya mun na Ni an ye eh, permis ninnu a bɛɛ dugumata ta n'o ye AM ye ale de ka dɔgɔ ni tɔ ninnu ye quoi donc AM a bɛ ta k'i to eh, 14 ans de la ya ya Italie kɔnɔ yan a bɛ ta k'i to 14 ans na bon union européenne jamana dɔw kɔnɔ 16 ans don donc o ye chiffre fɔlɔ ye i kan ka min retenir yanni i ka taa quiz la o kɔfɛ a bɛ bolimafɛn jumɛn nu boli veicoli con motore termico fino a 50 centimetri cubi

ka ciclomotoriw boli n'a fɔra ciclomotori o ye moto sen fila ninnu de ye i n'a fɔ minnu filɛ nin ye yan nɔ moto sen fila ninnu de ko don minnu filɛ yan nɔ ɔ komi an y'a fɔ cogoya min na definisiyɔn na u ka vitɛsi man ɲi ka tɛmɛ 45 kilomɛtɛrɛ kan donc u ka silandiri o fɛnɛ man ɲi ka tɛmɛ 50 santimɛtiri kubi kan donc ale kɔfɛ tricycle léger donc ɛɛ euh,

ninnu ye minikari de ye minikari ye parce que munna fitininw de don quoi denmisɛnninw bɛ ninnu boli donc olu fɛnɛ u man ka tɛmɛ karansɛnki kilomɛtɛrɛ de kan epi fɛnɛ u ka silandiri man ka tɛmɛ sɛnkanti santimɛtiri kubi kan i k'a ye dɔn donc ni watiri elekitirisitema ninnu ko don olu munna a ko ko kati kilowati ani sei Kati kilowati o ye n'a y'a sɔrɔ kwadi kwadi ye jumɛn ye kwadi ye um, motolama de ye quoi sen naani mais moto don quoi wala bɛ moto minnu boli ten o ye kwadi de ye quoi donc olu a bɛ se k'olu boli n'u ma tɛmɛ um, kati kilowati kan ni minikari don minikari ninnu a bɛ se k'olu boli si kilowati quoi i ka ye nɔ donc eh, nin ye a définition de ye quoi ya AM définition ye nin ye donc du coup n'i ye eh, video lajɛ ka video faamuya très bien n'i taara quiz kɛ a bɛ nɔgɔya parce que an ye chiffre minnu retenir yan nɔ eh, ni eh, question bolila olu kan o question bɛɛ bɛ kɛ vrai ye mais ni question nana contraire dɔ d'i ma mun tɛ nin chiffre ninnu ye an ye chiffre minnu fɔ i b'a ye a ka nɔgɔn kosɛbɛ o la question bɛ kɛ faux ye quoi e k'a ye non donc an bɛ video ninnu kɛ k'u tugutugu ɲɔgɔn na an b'u kɛ kelen kelen ka taga k'u tugutugu ɲɔgɔn na an bɛ kuma eh, AM kan sa an bɛ kuma A uno kan an bɛ kuma u kan dɔɔni dɔɔni et puis an bɛ to ka quiz fɛnɛ k'u kan pour que k'a dɔnni nɔgɔya kosɛbɛ parce que permis ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔ komi an y'a fɔ cogoya min na a bɛɛ bɛ dépend i ka capacité de la n'i sera ka o retenir ka ɲa i b'a ye n'i taara quiz kɛ a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ quoi o la nin y'an ka video fɔlɔ ye AM kan eh, ni ala sɔnna ma an bɛna quiz kɛ o fɛnɛ kan quoi an bɛna quiz k'a kan hali tɔ ninnu fɛnɛ quoi o la an ka taga an ka quiz fɛ en même temps

occorre la patente A uno donc ale ko ko ɔ k'an bɛ se ka uh, ni AM ye ko an bɛ se ka ciclomotori ninnu boli minnu bɛ yen ni sen fila b'u kɔrɔ ko mais ko uh, sen saba bɛ minnu kɔrɔ ko fo uh, a ka kɛ ni A uno ye or que an y'a ye k'a fɔ ko sen saba bɛ minnu kɔrɔ i bɛ se k'u boli ni léger don donc o kama question bɛ kɛ falso ye

i paesi dell'Unione Europea komi n'a fɔ an y'a fɔ an ka description na eh, cogoya min na ale ko ko ni AM ye ko i bɛ se ka oh, moto c'est-à-dire k'i to 14 ans na k'i bɛ se ka eh, moto ninnu moto fitinin ninnu k'i bɛ se k'olu boli Europe jamana bɛɛ lajɛlen kan donc o dun ye falso ye parce que an y'a fɔ n ko Italie de ta ye 14 ans ye mais eh, Europe jamana dɔw ka i b'a sɔrɔ 16 ans don yen nɔ

voilà donc i m'a ye eh, AM ka question total min bɛ na AM kan o bɛɛ tun nalen filɛ nin ye an y'o bɛɛ ye quoi i ka donc n'i kɔni ye nin video in lajɛ ka ɲa très bien n b'a dɔn AM kɔni niveau la i tɛna na gɛlɛya foyi foyi foyi sɔrɔ o la tuguni an tɛ dan AM ma an bɛna video réaliser komi video ninnu an mago bɛ montage la ka ka kɛ yanni an ka na video la donc o la souvent a bɛ temps ta mais ni ala sɔnna ma an bɛna video caman wɛrɛw kɛ quoi An ka taga examen sɔgɔ voilà kɔmi i n'a fɔ ɛɛ u bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye donc n'a kɔni gɛlɛyara i ma dɔrɔn i bɛ se ka taa n'i ka segin kɛ nin video in kan i b'a ye a bɛ nɔgɔya an ka video kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka se ka nɔgɔya aw ma cogoya min na kosɛbɛ kosɛbɛ quoi voilà donc an b'a fɔ aw k'an bɛn video natɔ wasalamu